kɛlɛ min n'a b'an ka jamana kɔnɔ ah. bɔ jabati k'a dɔn maa caman b'a fɛ k'i ni don kɛlɛ in na ka sɔrɔ u ka kɛlɛ tɛ bɔ jabati k'a dɔn yalima tubabuw ka kɛlɛ ani gɛlɛya min bɛ tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɛ k'a ta ka n'a suuru ayiwa min ye farafin jamanaw kɔnɔ wa ah. i n'a fɔ a ɲɔgɔnna delila ka kɛ bɔ jabati k'a dɔn siga kɔni tɛ min na min ye ta tɛnzawatan bɔjate k'a dɔn kɛlɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ kɛ kɛlɛ min kɔ a ne kɛ nin ye bɔjate k'a dɔn ayiwa tubabu jamana min n'u k'a ma ko ukraine min ye ukraine sɔrɔdasiw dɔw yera i k'a dɔn banbanjuw kɛrɛfɛ bɔjate k'a dɔn n'o fɔra maaninfin kamana bɛ gan u b'a fɔ ko yalima tubabu ka mun bɛ i k'a dɔn farafin kɛlɛ la bɔjate k'a dɔn tɛ sabula n'u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka ɲɔgɔn ɲini bɔjɔbato u mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn fo dɔ ka dimi don dɔ la ukraine sɔmin kɔni kɛra kɔrɔfɔ in na sabula kunnafonidiso caman de b'a la mali kɔnɔ ani mali yɛrɛ kɔ kan tubabu caman ka kunnafonidiso olu ye kuma in fɔ k'a sɛbɛntiya bɔjaba tɛ k'a fɔ ko kɛlɛ min n'a bɛ senna ukraine sɔrɔdasiw yera bɔjaba tɛ i k'a dɔn u yera banbanjuw nɔfɛ nka olu ka nani tɛ mali juguya ye u nani i k'a dɔn irisiw bara k'an dɛmɛni min kɛ olu kɔni nakun ye tɛgɛ ka se ka da ayiwa i k'a dɔn irisiw ɲɛ kan n'i ye jaw ye jɛnsɛnna ani jamanaba minnu bɛ kunnafoni di bɔjabate k'a dɔn maa minnu bɛ sogo k'u na mali tila azawadi bɔjabate k'a dɔn u laban laban laban gɛnna ka bɔ mali fan bɛɛ fɛ yɔrɔ laban min n'o kun bɛ sa o de ye alizeri ni mali dancɛ ye dugu min n'u k'a ma ko tazawatani Hali. bɔjɔ tɛ a kɛlɛ Ɔn. maa kun kan ka sigi n'a ye k'a Ɔhɔn. dɔn k'a fɔ Mm. kɛlɛ in bɛ kɛ kɛlɛ juguba de ye Ɔhɔn. sabula min an ka sɔrɔdasikuruw ka ɲɛmaaso Naamu. olu ye kunnafoni di hali kuma min Ɔn. mali sɔrɔdasiw bɛ dɔdɔlɔmani na Ɔhɔn. u ni irisi jamana Ɔn. u taara bin jɛkulu saba sabula dabɔnkama kun don Ɔhɔn. bɔjɔ tɛ kulu saba i k'a dɔn bɛɛ bɛ kisɛ jigi u kan Ɔhɔn. sɛbɛnnikɛla ko ala ye min don o wasara hali nka ah. min ye nin ko in ye a ɲɛ ka se ka dɔn ni ka kɔn ah. bɔ jabati k'a dɔn ukraine service de renseignement uh-huh. olu de kɔni ye baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka dodolima kɛ k'a dɔn k'a fɔ mali sɔrɔdasiw bɛna nin sira in fɛ u kan ka wuli nin yɔrɔ in na uh-huh. sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɛbɛntiyara sabula ukraine u ka ah. sɔrɔdasi ɲɛmaaso uh-huh. olu ka kunnafonidila o y'a jira k'a fɔ min ye kunnafoni fɔ fɔ n'o bɛ kɛlɛ in na ani dabali min tigɛlen don olu ye kunnafoni in di o tɛmɛnen kɔfɛ irisi jamana fana olu fana y'a jira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ u sɔminna k'a fɔ min ye ukraine i k'a dɔn baara ka dɛmɛ banbanjuw fɛ u nakun ye olu irisi jamanaw de ye hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ in kɛnɛ kan Buwa Jabatɛ an ka cɛden caman tora rusi kɛlɛkɛla caman fana tora buwa jabatɛ nka i k'a dɔn u ma foyi bɔ kɛlɛ yɛrɛ a juguya ani mali ka sebaaya la sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲininkakali de bɛ kɛ nin ko minnu dabɔtɔ filɛ nin ye buwa jabatɛ i k'a dɔn k'u ka kɛlɛ ta ka b'u ka yɔrɔ la k'a fɔ u bɛna o banba an ka jamanaw kan ala m'an kisira n'o tɛ sɔmi kɛra k'a fɔ taama caman kɛra libi ani siri ni ɲɔgɔn cɛ maa caman tara ka bɔ olu jamana na ni ka yan yɔrɔ sɛgɛrɛ an dafɛ jamana dɔw bɛ yen i k'a dɔn a fɔra ko dɔw fana bɛlɛnlen tun bɛ yen i k'a dɔn ta kɛra ka bɔ yen buwa jabatɛ k'a dɔn tuma min n'a dɔnna k'a fɔ banbanciw kɔni u b'u ka ayiwa hakɛ laban na se laban buwa jabatɛ k'a dɔn u ye weele weele bila ɲɔgɔn ma i CMA wo banbanci da kelen wo maafalajugu wo u bɛɛ lajɛlen de jɛra sa k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a ma dabali ni fɛɛrɛ tigɛ nin y'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen banni ye buwa jabatɛ k'a dɔn u taara fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to u bɛ fɛrɛ ma kɛ o nka a mana ja min na sabula kɛlɛ tɛ daminɛ ye a bɛ taa wolo ka laban min na o de don buwa jabatɛ kunnafoni caman kɔni y'a jira mali ye sebaayaba sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ an ka maa caman ni tora a la minɛn caman tiɲɛna buwa jabatɛ k'a dɔn banbanci kɔni a tɔ tɛ bɛrɛ bilen min ye masina sɛrikili la sɛbɛnnikɛla ko mali armew n'u bɛ ka ɲɛta kɛ jamana kɔrɔnfɛ bolo la i b'a ye k'a fɔ jamana camancɛ bolo a ko gɛlɛya bɛ dugu caman kan o sigi kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni jamana marabagaw ma wulikajɔ kɛ karamɔgɔ daba tunkara dugu caman bɛ yen o tuma ko dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka basi ka bɔ min ye segu dugukolo kan dɛ ala ni banbanciya wale a gɛrɛntɛ ko juguya fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ ni tile fila in na karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ sigi a gɛlɛyalen bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye masina sɛrikili yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ dugu misɛnnin caman bɛ yen minnu dɔn bɛ k'a fɔ ko sɛnɛkɛ dugu don baganmaradugu don mm. karamɔgɔ daba tunkara a tɛ kun maa la i ka daba bila eh, foro kɔnɔ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko min ye misi gɛn bere ye uh-huh. a tɛ kun maa la i ka bere ta k'i bɛ misi gɛn uh-huh. sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kɔni kamarolen bɛ ɲɔgɔn kan min ye dugu kɔnɔna ye mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara u sigilen bɛ k'u bolo filaw don u da kɔrɔ ni k'a kɛ hami ye mm-hmm. ni maa min ye jagɛla mugu ta k'i bɛ bunakuu sago u b'i ni diɲɛ fara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye soforokun lajɛ min ye banbanciw da n'u ka kalasiw ye karamɔgɔ daba tunkara mali arme o mana munumunu sa boloda i b'a ye k'a fɔ u bɛ dugu bila tile damadɔ ni arme taara karamɔgɔ daba tunkara u bɛ tila ka segin ka na tugun maa o maa kɔni ni arme ye kuma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ daba tunkara u bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲini k'u ni diɲɛ fara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni cɛ dɔ ye san bi naani dɔɔni karamɔgɔ daba tunkara u sɔmin'a la mm. k'a jira k'a fɔ min kɔni ye kunnafoni ye sa a n'o ta k'o di kɛlɛkɛcɛw ma mm. karamɔgɔ daba tunkara k'u sina k'a minɛ de a yɛrɛ denmuso sigilen ɲɛna ni ka sin ka a fa marifakisɛ tan ni wolonfila u filɛ nin ye k'o de k'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o ka janaja kɛnɛ ye mm. karamɔgɔ daba tunkara dugu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ni ka taa bila ka dayɔrɔ laban na mm-hmm. o tuma k'u sina ka bali ka banmanciw jɔlen u kɛrɛfɛ kaburudon na mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko min y'o banmanciw kelenw ye mm. u y'a jira k'a fɔ k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye mm. ka na lajɛ de u bɛ ka ŋunuŋunu kuma min k'u ni ɲɔgɔn cɛ mm. jɔn de b'a fɛ k'olu kankɔrɔ sɔsɔ hali bi u ka kɛwale la mm-hmm. o tuma ni k'u fara tabaa kan ah. sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugu ɲɛmaw ye karamɔgɔ daba tunkara dabolo t'u bolo sigibolo t'u bolo u y'a jira k'a fɔ ni duntulu banna Nka. gɛrɛ bɛ kɛ muntulu la Ɛ, siga t'o la. balo fitinin minnu b'u bolo kuma k'o tɔ man ca bilen Mm. min y'u ka kɛnɛyasow ye ko fura tɛ yen bilen Mhm. u tɛ se ka bɔ ka taa dugu fan si Mhm. sɛbɛnnikɛla k'u bɛna kɛ cogo di Mhm. min ye jamanakuntigi ye Nka. n'o ye kolonɛli asimi goyita ye k'u ka foli ni tanuni b'a ye Mhm. k'a bɛ k'a cɛsiri mali ko la Mhm. nka ko fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛn na Mhm. ni jamana marabaaw ma wuli ka jɔ kɛ nin tile fila in na Nka. karamɔgɔ daba tunkara su bɛ caya dɛ ala k'an kisi min ye duguden dɔw bɛ yen Mhm. olu kɔni y'u ta k'u kun karamɔgɔ daba tunkara k'olu kɔni b'u ta kɛ taa ye Mhm. o tuma min ye dugu bɛɛ lajɛlen na bɛ se ka bɔ nin dabolo in kan wa sɛbɛnnikɛla ko k'o bɛ gɛlɛya min ye sɛnɛ tɛ ka kɛ bagan tɛ ka gɛn a ko balo bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye masina o marabolo kɔnɔna ye karamɔgɔ daba tunkara b'a ye k'a fɔ sira datugulen b'u ɲɛ ka taa bila duguba fɛn fɛn bɛ yen o tuma banmanciw ala n'u ka dangana jugu fɛ a ko min ye sɔrɔdasiw ye karamɔgɔ daba tunkara ko n'u ye nin kunnafoni mɛn u man ɲi ka sigi ka mɛn kɛ tugun u kan ka wuli ka jɔ kɛ joona min b'a to min ye banmanciya wale dagakisɛ bilen min tun bɛ k'u sɛgɛrɛ o bɛ se ka ban cogo min na lafiya bɛ se ka na dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ